Chuir na seanionaid Ard Mhacha agus Tír Eoghain tús le Craobh Peile Uladh ag an deireadh seachtaine. An éireodh le seaimpíní fiche ceathair Ard Mhacha dul ar ruathar nó an éireodh le Tír Eoghain teacht chucu féin tar éis drochfheachtas sraithe i Roinn a Dó? Mícheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta.
Gach aon ticéad díolta amach anseo i bPáirc na Lúthchleasaíochta agus sinn ag súil le coimhlint mhaith idir na foirne seo, mar a bhíonn go mion minic nuair a chasann siad le chéile. Ard Mhacha ag teacht arís, an ceann seo cruthaithe ó thaobh spáis go maith agus anois iad sa tóir ar scór eile anseo. Buntáiste baile sa réamhbhabhta uillinn an-ghéar, an ceann seo tiomáinte tríd ag Cian McConville ag an deireadh. Obair le déanamh ansan, ró-mhaith agus, bhuel, Ard Mhacha tosnaithe níos fearr deis anso ard bhlocáil n'fheadar an raibh sé i gceist é a dhéanamh ach tá an pheil fós thar n-ais ag Ard Mhacha agus iad contúirteach gach aon uair nuair a bhíonn seilbh istigh ansan agus Ross McQuillan ag an deireadh ag aimsiú scóranna ag teacht níos fusa go cinnte meangadh gáire ar a n-aghaidh an cluiche fós ag socrú isteach anseo agus Tír Eoghain gan a bheith ag an luas a theastódh, b'fhéidir, go dtí seo. B'fhéidir go dtiocfadh scór anois dóibh a theastaíonn chun iad a shocrú. Bhuel, obair le déanamh ansan ag Mattie Donnelly. Ach sin é an fear. Ceannaire ceart is ea é. Leis Tír Eoghain agus Mattie Donnelly. Ard scór arís aige siúd. Sin an fear is contúirtí go cinnte. Is feabhas go cinnte Tír Eoghain le cúpla nóiméad anuas an ceann so sleamhnaithe tríd oscailtí anois. Contúirt anso d'Ard Mhacha. Tá siad fós idir dhá chomhairle, tabhairt fé chúl nó dul thar n-ais agus an cúilín a ghlacadh ag an deireadh. An lán-chúlaí atá ag bogadh chun tosaigh ansan, sin é Peter Teague agus sea, táimid ar comhscór anois. Ard Mhacha ag teacht isteach mar rogha láidir na n-údar anso. Ach tá feabhas agus tríúlacht feicthe ó Thír Eoghain ón mbriseadh. Ard Mhacha ag seasamh siar roinnt arís ansan ó thaobh cosanta dhe agus tá sár cúilín curtha isteach ansan ag Michael McKernan. Scór an chluiche b'fhéidir go dtí seo. Tír Eoghain anois gafa chun tosaigh. Ard iarracht ar fad. Tír Eoghain chun tosaigh den gcéad uair sa chluiche. Ceithre chúilín chun deiridh ag an mbriseadh. Anois deis ag Oisín O'Neill cic saor dhá phointe. Postaí aimsithe, atá tomhaiste foirfe, an lucht leanta áitiúil breá sásta. Ard Mhacha in uachtar arís. Scil den chéad scoth. Anois tá sé seo ag oscailt níos fearr d'Ard Mhacha. An cluiche féin tar éis feabhsú le cúpla nóiméad anuas. Deis ansan arís ag Oisín O'Neill agus tá sé aige anois Ard Mhacha teacht isteach go dtí caighdeán imeartha i bhfad níos fearr. B'fhéidir meirgeach go maith don chéad ceathrú uair a chloig sa tarna leath seo. Lámh ard go maith ansan ach an réiteoir Noel Mooney ag scaoileadh leis. Bhuel, tá calaois ansan go cinnte agus an réiteoir ag labhairt ansan le Darragh McMullen. Sea, tá an tarna cárta buí aige. rud a chiallaíonn go mbeidh sé ag fágáil na páirce agus fear sa mbreis anois ag Tír Eoghain. Címid é sin, bhí lámha an-ard ansan, tarna cárta buí agus dá réir sin, díbeartha den pháirc. Anois Tír Eoghain ag teacht. Fear sa mbreis acu ag dul thar n-ais ansan ó Kilpatrick. Roinnt iomaitheoirí leis ag lorg na peile agus duine acu siúd is ea Michael McKernan. Ach an rogha ná dul isteach níos cóngaraí don cúl? Contúirt istigh ansan. Ard Mhacha fé bhrú ag cosaint ceann san neadaithe sa líontán agus Ben McDonnell ag an deireadh, fear Aireagal Chiaráin. Címid arís ansan. Bhí go leor cosantóirí ann ach d'éirigh leis an pheil a chur isteach íseal ins an eangach agus Tír Eoghain anois go mór thar n-ais ins an choimhlint. Am breise ag teastáil. Bhuel tá Ard Mhacha seana-chleachtaithe ar am breise i gcomórtas Uladh le blianta beaga anuas. Tá an cluiche sin anois feabhsaithe go mór go cinnte. Anois Ard Mhacha ag teacht tríd. Réiteoir ag scaoileadh leis an imirt. B'fhéidir go bhfuil deis ar chúl agus tá go deimhin! Tomás McCormack a fuair an teangabháil ag an deireadh. Gluaiseacht an-mhaith curtha le chéile ansan. Címid arís trasna. McCormack ins an áit cheart. Agus anois ceithre chúilín idir na foirne. Tír Eoghain ag teacht arís, ag troid go deireadh mar a dheineadar ag deireadh gnáth-am, iarracht ar dhá chúilín ansan ó Conn Kilpatrick, sin dhá iarracht dhá phointe as a chéile ag Tír Eoghain agus táimid cothrom arís. McGeeney ag faire isteach ansan, Fear Manach ag fanacht ins an cluiche ceathrú ceannais. Aon saghas aimsir anois againn agus deis ag Tír Eoghain. Bhuel idir dhá chomhairle a bhí ansan Eoin McElholm ach ag an deireadh an cinneadh ceart tógtha. Ar comhscór arís a tháimid. Anois cén ceann des na foirne leis an méid is mó taithí agus fuinnimh agus ocras ag an staid seo? Sin í an cheist. Ard Mhacha ag sleamhnú tríd deis ann, tá go cliste an cúilín a ghlacadh. Conor Turbitt lena dhorn. Tá seans ag an gcúl báire, sin é Niall Morgan. Iarracht cúig mhéadar agus daichead, más ea, é seo chun na foirne a thabhairt ar comhscór anseo i bPáirc na Lúthchleasaíochta. Ardaithe go maith ach ag casadh ag an deireadh ar fóraoil. Agus an dealramh ar an scéal anois gurb iad Ard Mhacha a bheidh ag dul ar aghaidh dtí sna cluichí ceathrú ceannais. Brú air go cinnte. Ní raibh mórán ann. Ar fóraoil ansan ó iarrachtaí Niall Morgan anois an fheadóg dheiridh séidte tar éis am breise, Kieran McGeeney agus Ard Mhacha ag dul ar aghaidh dtí sna babhtaí ceathrú ceannais.